Dia dhuit agus fáilte go dtí Bia agus Sláinte. Bia agus Sláinte. Cad is brí le bia? Mmm, bia! Píotsa, cáis, eh, seacláid. Bia. Sláinte, Sin health. OK? So, uimhir, eh, intinní foghlama. OK? Learning intentions. Uimhir a haon, beidh foclóir leathan agam ar an gcorp agus an tsláinte. Em, so, you'll have a good vocabulary on the body and health. Corp agus sláinte. Beidh mé ábalta abairtí a scríobh a bhaineann le sláinte. So, if, beidh tú ag scríobh abairtí faoi shláinte agus dearfaidh mé, I will design, a biachlár, a menu, ar mo bhialann nua. Ok? So sin an, sin an sprioc, that's the goal, that's the mission. Ok? We'll see how we get on. Ok, go n-éirí leat. Tasc a haon. An corp, OK, so meaitseáil na focail leis an uimhir, OK. Go for the ones that you do know, OK. You might say, oh yeah, súil, mm, yep, ceart go leor, súil, srón, yeah, OK, cluas, alright. Go for the ones you do know, see what you're left with, OK, agus úsáid foclóir, use a dictionary, OK? Sin tasc a haon, scríobh foclóir nua, an Ghaeilge agus an Béarla, isteach i do chóipleabhar. OK? Sin tasc a haon. Go hiontach. Maith thú. Tasc uimhir a dó, cuairt ar an dochtúir. OK. So, we're just going to concentrate on the top ones, not the bottom ones, ok? So, Tá tinneas fiacla orm. Ow! Sin uimhir a sé. Féach ar sin, tinneas fiacla. Cad é sin? Fiacla are your teeth, ok? So, tinneas fiacla is a toothache. Alright? Again, guys, féach isteach sa foclóir. Cad is brí le casacht? Tá casacht orm. Tá scornach tinn orm. Tá slaghdán nó fliú orm. Tá tinneas cinn orm. OK. Iontach. Sin tasc a dó. Scríobh foclóir nua isteach sa chóipleabhar. Alright. An-mhaith. Sin go hiontach. Maith thú. Lean ar aghaidh go dtí tasc a trí. OK. Tasc a trí. Timpiste a tharla dom.

So he's saying Ghortaigh mé mo chos Dé Sathairn seo caite. OK? Em, féach ar an bhfoclóir nua, cé, Lochlannach, stodaí, bindealán, greamanna, stitches, ghreamaigh, scríob, ag cur fola. scríob, cnámh. OK? So, eh, ceist a haon go dtí a ceathair, ceist a haon, cad a tharla d'Aarav Dé Sathairn seo caite? Cad a tharla? What happened? Uimhir a dó, cén fáth ar thosaigh sé ag cur fola? Ar a chos ag cur fola? Cad a tharla? Cén fáth? Uimhir a trí, rinne an dochtúir trí rud. Cad iad? So, cad a rinne an dochtúir? Haon, dó, trí. Uimhir a haon, uimhir a dó, uimhir a trí. Agus uimhir a ceathair, conas atá Aarav ag mothú anois? Conas? How, how is Aarav feeling anois now? You are just gonna give your, give those a go and em see how you get on agus tá foclóir nua ansin, scríobh an foclóir sa chóipleabhar. OK? Tasc a ceathair. OK. So, A, Gaeilge go Béarla. B, Béarla go Gaeilge. OK, so see how you get on. Ghortaigh mé mo chos inné. OK, scríobh as Béarla. Cad is brí le ghortaigh mé? Let's look back here. Ghortaigh mé. Injured. So I injured mo chos. We might need to look back where you have the task giver 1, mo chos, and see what your cos is. OK? My. leg. inné, yesterday. OK? See how you get on there. OK, an-mhaith, sin tasc a ceathair. Tasc a cúig. OK, so anseo, bialann. em, em, tá tú chun, tá tú ag, ag déanamh nó ag dearadh, designing, a biachlár, which is a menu. OK? Tá sampla anseo. Féach ar an sampla. Bialann na Cathrach so tá ainm anseo, ok, sin an t-ainm atá ar an ar an mbialann, cosúil le McDonald's nó Eddie Rockets nó whatever. Biachlár, biachlár is a menu, ok, so make sure your one is gonna have these, ok, nice and clear. An chéad chúrsa.

OK, or i do bhiachlár, it should be there. Eh, cuir ainm ar do bhialann. OK, so cad is ainm? You have to make up a name for it. Eh, liostaigh na cúrsaí atá ann. Na cúrsaí, the courses. Céad chúrsa, príomhchúrsa. Milseog. Liostaigh an bia atá ar fáil i do bhialann. Ok, liostaigh, list all of the bia, bia, food. Dathanna agus pictiúir. Ok. Now, bónas phointí, bonus points, féach anseo, léigh amach do bhiachlár. Ok, and all you're going to do is press record. Ok, you can say fáilte. welcome, fáilte go dtí biachlár or bialann Adam, ceart go leor, fáilte go dtí bialann Adam, seo an biachlár, seo an biachlár, an chéad chúrsa, ok, agus léigh amach do bhiachlár, ok, éasca péasca, go hiontach, now,

Ok. An-mhaith. An-mhaith ar fad. Ok. Experts only, guys. Experts only. Dúshlán breise, extra challenge, don't want anyone saying bhí sé sin éasca péasca. So, em, Dúshlán A, tá léamhthuiscint anseo faoi Justice League. Ok, so tá píosa anseo agus tá ceisteanna, cén sórt scannán, ainmnigh an seisear carachtar, cén sórt duine í Wonder Woman, cad is féidir le Wonder Woman a dhéanamh lena braisléid, cad a chaitheann Wonder Woman ar a droim, cad iad na scileanna atá ag The Flash, luaigh trí scil atá ag Aquaman. Déan cur síos ar Cyborg, Describe Cyborg. Is leor trí phointe eolais. OK, sin dúshlán A. Dúshlán B, Tá, tá scéal anseo faoi thimpiste rothair a tharla. So tá ceist a haon go dtí a 5. Agus dúshlán C, Scríobh scéal faoi thimpiste a tharla. Ok? Tús, lár agus deireadh. Tús, lár agus deireadh. So, b'fhéidir gur mhaith leat scéal a scríobh faoi thimpiste a tharla. Ok? Sin é! Slán go fóill!